Hello, hello, hello, hello, hello. Guys, this is self-assessment interview. Sindikufuna wina ayikonde kapena wina adane nayo chifukwa chakuti it's self assessment or self interview. Ndikupanga pandekhandekha. Ehe. Nde ndikayimveranso bwinobwino ndili ndi ufulu oponya pena paliponse pamene ndikuona kuti ndikhoza kumamvera bwinobwino. Yes. So connects. uh, kudziwa zoti tikulira kwambiri uh, vice president anamwalira ndithu pa ngozi ya ndege uh, pa imfa imeneyi waphunzirapo chani uh, zikomo kwambiri funso labwino limenelo ndithu uh, pa imfa ya uh, vice president a Chilima ndaphunzirapo zinthu zambiri uh, ngati mwina uh, kusunga nthawi ndi kofunikira kukhala bwino ndi anthu ndi kofunikira ndithu uh, munthu umafunika kuti uzidzichepetsa uzipanga fit mu gulu la anthu lina lililonse kaya ndi achinyamata kaya ndi achikulire kukhala nawo bwino kuwalemekeza kupanga fit and kaya ndi m'matchalitchimu zofunikiranso chifukwa uh, kumwalira kwa iwowa ndithu taona zokambidwa zambiri kuchokera ku mafumu uh, kukamba zabwino za iwowa uh, mwina social media ikukamba zabwino uh, ma, uh, ma journalists akukamba zabwino uh, anthu ena ndi ena m'midzimu anthu akamba zabwino kusonyeza kuti iwowa ndithu amakhala bwino ndi anthu m'mipingomu chimodzimodzi chabwino nangano chimene waphunzirapo china chimene chaonetsa kunena kuti kumwalira kwa iwowa dziko ngati dziko laphunzirapo zotani Ah, zikomo kwambiri funso labwino limenelo dziko zangotionetseratu kuti ifeyo ndi anthu osauka kwambiri osaukitsitsa anthu olephera chilichonse dziko lonena kuti lilibe chilichonse likuoneka kuti ndi dziko chabe ndithu ndi anthu m'menemomo komano ku nkhani ya zinazina ah, tikuoneka kuti tilibe chilichonse ndege tilibe zimene zaonetsera apapa pamene ah, ngozi imeneyi itachitika kunalibeko ndege yoti anthu amenewa ipange deploy ikafufuze kuti kodi iwowa ah, ngoziyo yachitikira pati ndiye zikuonetseratu kuti dziko tilibe chilichonse dziko ndithu likufunika kupanga invest eh, azathu a pa Zambia anatumiza ndege kusonyeza kuti iwowa ndithu ali ndi chilichonse and ifeyo mmene timayambana ndi a ku Tanzania aja kunena kuti kulimbirana nyanja a anthu azathu aja ndithu anakangotenga nya- nyanja ija osa- osalimbana nawo chifukwa kuti ifeyo tilibe chilichonse tili ndi asilikali mwina well trained asilikali komano opanda zipangizo eyetu chabwino ndiyeno pa ngozi imene yachitika ija ukuona ngati ndi ngozi kapena ndi chiwembu iyayi funso labwinonso limenelo ah, ineyo kuti ndinene chilungamo pa zimene zinachitika zijazo uh, ndi nkhani yonena kuti ndithu investigation ikupitilira uh, ah, a army akupanga yawo ena ndi ena ma private investigation akupitilira ndeno ineyo sindikudziwa kuti kodi ndi ngozi uh, kapena ndi chiwembu zimenezo zo ndiye kuti ndinama komano zinthu sizinakhale bwino ndithu chabwino iweyo conex mmene ukuonera chipani cha utm chija chipitilira kapena chitha Aha, ineyo mmene ndikuonera ah, chipani chimene chijacho chipitirira chifukwa chonena kuti chimene chimachitika ndichonena kuti chipani ngati chimene chijacho wamkulu akapita ili ngati family yoti inako anapanga ujeni munthu wamkulu pa family aku- wakusirani chuma mumaganiza kunena kuti mwina nthawi zina tipange iwowa kuti akhale onyadira kumene apitako ndeno chipani chija chikhoza kupitirira ndithu kupitirira kuti iwowa ampangitse ngati kuti Saulos Chilima kumene kumandako azisangalala kunena kuti yayi ntchito ndinasiya ngatinso zimenenso mwini wakenso amafuna komano izi zikhoza kuchitika kuti chipani chipitirire ah, makamaka atsogoleri ake akhale kuti mwina asakhale adyera ndithu akangokhala adyera ndiye kuti akhoza kuchisiya chipani chija kujoyina ah, makamaka zipani zina ndi cholinga choti azipezako ya mchere ndi zina zotero ndiye zingachitike komano kuli anthu abwino abwino ndithu a- acha- a- akweni amene amakonda chipani chija ndi mtima wawo wonse achina Winnie Nyondo anthu onena kuti aphunzira zambiri achina fredex amene oti aphunzira kwambiri zambiri kuchokera kwa achilima kuja ndeno iweyo ukaona ku chipani chimene chijacho munthu oti mwina akhoza kudzanyamula udindo umenewu ndi ndani Um, panakali panopa ndizovuta kuti ndinene kuti ndi ndani uh, till mwina akasankha vice president wa dziko mwina ndi pamene tidziwe na kuti okay uh, apapa mmene zililimu wakuti wakuti akhoza kutsogolera chipanichi komano ndikuona kuti mwa fredex Kalua ndikuonamo ndithu utsogoleri wa ndiwe eya ni amene ali ndi uh, ali ndi kuthekera kuyankhula kuwayanjanitsa achinyamata kuyankhula zoveka ngati munthu wakalekale of course ali ndi zambiri zoti aphunzire komano mwa iyeyu ndithu Fredex ndikuonamo zinthu ah, makamaka zamphamvu zoti akhoza kubweretsa chipani chija pamodzi kutsogoloku komano azatsiyedi kuti ali ndi zambiri zoti aphunzire pa ndale chabwino uh, conex uh, uh, zikomo cha kuyankha kumeneko ya komano ndiyeno ngati imwe Mmene mukuonera mwina anthu ambiri akupanga post pa social media paja zinthu zosiyanasiyana zambirimbiri zosiyanasiyana zambirimbiri anthu enanso akupanganso respond mosiyanasiyana mukuona ngati kuti mwina vuto ndi chani kwenikweni kuti zizikhala choncho Ah, ineyo ndinene chilungamo eti Ah, awa ndi maliro akulu a dziko lonse ndipo pamaliropo a Tonsedi tikulira komano pali kugawikana ndithu konena kuti ena a ukapanga post nkhani ija akumayionera mbali yawo tengera ndi mmene iwowo akulilira ena akulira ndithu ena mosalepherabe ena ndi ena amati mmene zililimu zakhala mmene zililimu ndeno utengera ndi mbali yako ukuona kuti nkhani ija akayipanga post uh, imakhala yokuwawa ndithu Aaa ukakhalaso mbali inayiso akaipangaso post so zimakhalaso kuti mwinaso zikuwawa for example wina wake apange post kunena kuti aah munatiphera munthu chiwembu ngati mmene anthu ena ake akukambira definitely nkhani imeneyi ambali inayi sayilandira bwino iyayi eh chimodzimodziso wina wakeso apangeso post kunena kuti aah aah ndi ngozi chabe imene ija inangochitika ngozi Definitely ambali inayiso sachilandilaso bwino amene akupanga believe kuti mwina si ngozi koma ndanena kale kunena kuti ah, nkhaniyo akupanga investigate ine sindikudziwa kuti kodi ndi ngozi kapena ndi ah, ndi chiwembu ngati mmene anthu ena akuya- akunenera eyetu ndiye ndimene mwina zikuyendera pa social media ndiye mu- anthu akhoza kungodanapo chanchanchan pa zinthu ngati zimene zizi komanso chimenenso chavutanso kwambiri ndi chonena kuti ah, Anthu ena amaiko ena akuyankhula zinthu zija akuponya kaya pa YouTube kaya aponya pati kaya aponya pa Facebook pa TikTok pa chanchani anthu aja akupanga post komano anthu amenewa chifukwa choti ndi akunja maiko azathu sakupangidwa attack ndi chilichonse sakupangidwa saku uh, makamaka sakupangidwa question kunena kuti bwanji mukukamba izizi anthu angokambapo paliponse anthu ambiriso akupita kumakaonera ndikumapanganso believe kumenekoko okay chabwino ndiye anthu mungauze chani inuyo iyayi ine ndikunena kuti iyayi anthu tikhale limodzi tiyeni timvetsetsaneni tikhaleni ndithu malo amodzi tigwirire limodzi tililire limodzi mpakana izizi ndipo pali njira zake zoyenerera zotsatira ngati simukukhutitsidwa pena pakenso komano zipolowe sizithandiza tatiyeni tioneni ndithu kuti kodi ah, zikhale bwanji chabwino china chimene mwaphunzirapo inuyo uh, conex ndi chani kwenikweni inenso chinanso chimene ndaphunzirapo ndi chonena kuti anthu amakuonetsera ngati amadana nawe ukakhala moyo akhoza kumakukuwa mwina ukamayenda apa ndi apa chanichani chani umaona ngati samakukonda komano nthawi imene iweyo wa wamwalira ndi pamene anthu amaonetsa chikondi kunena kuti aa munthu yudi anali okondedwa munthu yudi anali wathu wathu munthu yudi mwakuti mwakuti pamakhala chikondi mbambande ndimene ndaphunzira apapa anthu ena onena kuti ndithu umaganiza iwo amayankhula zoyipa zokha zokha mwina za vice president komano apapa ndithu umaona kuti iwowanso akuliranso chimodzimodzi kusonyeza kuti iyayi maliro sazoloweleka komanso taonanso anthu osiyanasiyana kuchokera ku zipani zina ena Uh, ngati mwina ndingotchulapo uh, mwina mmodzi Louis wina wakenso amene ndi wa MCP definitely wa MCP koma sanatope kulira limodzi ndi amalawi ena ena a MCP akupezeka kuti sakupanga kuposti chilichonse kungosiya basi kunena kuti ngati sizikwakhudza enanso a utm akumvetsetsabe uh, utm enanso anthu wamba opanda zipani akumvetsetsabe kunena kuti ayi zinthu zimene zilimo tiyeni tikhaleni limodzi ndeno ndi nkhani ndithu yoti ili complicated koma mmene ndanenera muja kunena kuti ine mmene ndikuyankhulira apapa ndi self assessment interview nde sindikuyembekezera kuti munthu azikomenta kuti ukukamba za mbwerera kapena nza- nza ine ndekha nde ndizidzipanga ndekhanso kuti ah, tione kuti zikhale bwanji kutsogoloko komano nkhani yayikulu ndimeneyo tiyeni tigwiraneni manja tipite ndithu tikayike ah, a president wa chifukwa kuti ndi zotheka anthu kupanga mwina uh, kutenga action yolakwika pamene kupezeka kuti mali zatha kuoneka kunena kuti iyayi mwina zinthuzi zinali zomwezo olonso mwinanso zinthu sizinalinso zomwezo ndi zotheka chilichonse pa dziko lapansi linoli ndi chotheka komano ine sindikudziwa ndithu tiyeni tikhaleni limodzi tiyeni tilemekezaneni lero ndeno uthenga wanu nanga no kwa anamfedwa ndi wotani iyayi tonsefe ndife anamfedwa komano as I said pamakhalabe anamfedwa enabe amene ali very very close iyayi ine ndingoti chauta ndi amene atonthoze mabala amene ali nawo mu mtima mwawo chauta yemweyo ndi amene apoze ndithu athirepo zothirapothirapo kuti mabala amenewa achire mofulumira ndi zovuta kuti mwina ayiwale komano ndi zinthu zotheka ndithu kuti mwina apo ndi apo akhoza kupezeka ndithu ndi tina n'tina chauta walowa mu mtima komano ndi zowawa kwambiri komano chauta wamachiritso chauta wotonthoza atonthoze ndithu achibale onse amene ataya ah, vice president ndeno funso lina ndilonena kuti um, mmene mukuonera mudzapezanso munthu winanso amene angadzakhale ngati a, a, a, a, a, a vice president amenewa a Chilima iyayi zimenezozo ndizoona kuti sikuti tingapangire rule out zotheka ndithu chifukwa kumbuyo konso mwinanso kunalinso funsoso ngatinso lomwelinso anthu amafunsanso kuti tidzampeza ngati ku John Chilembwe tidzampeza ngati wakuti wakuti tidzampeza komano tinampeza ameneyo ndithu munthu amene anali okonda dziko lake ndi mtima wake wonse. Ndikukhulupirira anthu ambiri aphunzirapo zambiri and mzimu wa iwowa upanga ah, makamaka ah, inspire anthu ambirimbiri kunena kuti aziwona kunena kuti iyayi ndizotheka munthu kukhala wolimba mtima kwambiri kulimbana ndi maboma nzotheka munthu kukhala wolimba mtima kukonda dziko lako nzotheka kukhala munthu wolimba mtima amene ungapange ndithu chilichonse mu dziko zotheka and ndi zinthu zoona kuti mm, imfa ya iwowa yapangitsa anthu ambiri kuti mwina aganize zoona kuti tsopano ine ndikayamba ndale ndikafuna kakhale ngati ah, a Chilima ndithu ineyo zimenezozo zichitika ndithu ah, ndikhulupirira kunena kuti achinyamata ambiri panakali pano ayamba ndale kunena kuti mzimu wa iwowa uziusa mumtendere mzimu wa iwowa uzisangalala kumene uliliko ukamaona chifukwa iwowatu ananenanso pa ka video clip kenakakenso kuti ah, it's not about me it's about 18 million people ali mu dziko lino muja amene ndikufuna ndiamenyere nkhondo and palibe ndi- mmene zikuonekera ngati ineyo sindikusangalala ndikukhulupirira kuti palibe amene akusangalala kuti dziko lathuli lili ndi kuthekera kapena ndi dziko loti ungamayitane kuti a dziko langa ndilakutilakuti chifukwa lilibe chilichonse izi zapherezera mphongo pamene dziko lalephera kutulutsa ndege zokayang'ana anthu amene anachita ngozi ndithu ah, makamaka kumene ku, ku Chikangawa ah, imene miyoyo yo- ya- yokwanira 9 inapita ndithu mwina tinakakhala ndi ndege nthawi yabwino zoti zinakauluka mwina anakatha kukaombola anthu amenewa ndikupezeka kuti mwina ah, anakapezako mwina anthu awiri atatu opulumuka komano chifukwa cha zo, zosonyeza kunena kuti tilibe chilichonse mdziko ndi zimene zapangitsa kuti miyoyo yonse 9 itayike ndithu eyetu ndiyeno ayi zikomo kwambiri chifukwa cha timafunso timeneti pakakhala tina n'tina ndiye kuti mwina conex ndikuita eh koma ineyo ndikulira limodzi ndi mabanja onse 9 amene ndithu ataya miyoyo yawo Mizimu yawo iziusa mumtendere mpakana tidzakumanenso kumwambako ndithu ngati kuli mkumano. Ehetu ndiyeno iyayi mabanja onsenu ah, Chauta azikutonthozani. Pepani kuti sinakambe mwina zinazina za anthu ena ah, komano focus inali pa a vice president komano sizutanthauza kunena kuti sindikulira nanu limodzi anthu amene mwatayanso okondedwa anu. Zikomo kwambiri. Bye bye.